takulandirani mu video iyi tikhala tikukambirana za mmene mungapangire create account pa nsikawathu.com kapena pa nsika wathu business network komanso kuti mungagule bwanji ma credits amene mungagwiritse ntchito pa nsika wathu wa digital umenewu kugulira kapena kulipira china chilichonse komanso kuti mungagule bwanji zinthu zimene zili m'ma stores amene ali pa nsika wathu business network Kaya ndi nyimbo, kaya ndi mafilimu, kaya ndakatulo, kaya ndi zinthu zogwirika, china chilichonse chomene mungachione kuti mwapeza store ndiye mukufuna mugule kuti mungagule bwanji. Ndiye ndi ka video kakatali ndithu koma chimene tingatole mmenemu ndi chofunikira kwambiri kuti tizitha kugwiritsa ntchito malo a internet atsopano amenewa ogulira ndi kugulitsira zinthu ndiye tatiyeni tikhale limodzi pamene tikuonetsana kuti tingapange bwanji create account komanso tingagule bwanji credit komanso tingagule bwanji zinthu zimene zili m'ma online stores a pa nsika wathu business network kuphatikiziraponso nyimbo za oyimba osiyanasiyana ndiye ndithu zikomo kwambiri potenga chidwi chanu tiyeni tikhale limodzi Nde tikuyamba ndi kuti mungapange bwanji create account yoti mugwiritse ntchito pa nsika wathu business network. Chomwe mufunika ndikupita pa phone yanu ndikupita pa internet browser ina iliyonse kapena application ina iliyonse imene imakupatsani access ya pa internet. Mukapita pamenepo mukaike uh, website iyi ya nsikawathu.com www.nsikawathu.com nsika wake oyamba ndi N mupita pamene pali register now-po mulemba full name yanu yeniyeni dzina lenileni osati nickname kapena longoyerekeza kapena longocheza koma lenileni mulemba full name yanu kenako mulemba email address yanu kenako mulemba password imene mufuna muzipangira login email address imene mutalembere apa ndi imene mukupangira register komanso ndi imene muzigwiritsa ntchito mukamapanga login ku account yanu ya pa nsikawathu.com Mukamaliza kupanga fill ma details oyambirira ngati dzina, email address, password then mupanga click continue then ibweretsa uh, form kupitiriza munsi mwakemu pamene pabwere profile picture pamene pamene mukuyenera kuti mupanga click then mukapanga click mupita mu phone yanu kapena mu laptop kapena mu tablet ndikukasankha kuchokera mu internal memory yanu mukasankha chithunzi chimene mukufuna kuti chikhale profile picture ndithu profile picture ikuyenera kuti chizikhala chithunzi chooneka bwino choonetsa bwinobwino nkhope yanu mukatero mupita pamunsipo pamene ndithu pali birthday pamenepo mulemba birthday yanu uh, penapo palembedwa kuti commenced on ngati mukupanga create personal account mungopanga fill pamene pali birthday pokha ngati mukupanga create business account simupanga fill pamene pali birthday mupanga fill pamene pali commenced on pokha Ndipo popanga fill pamenepo mulemba date business yanu inayamba. Ndiye kuti ngati mupanga create personal account pa commenced on simupangapo fill, mupanga fill pa birthday. Ngati mupanga create uh, uh, business account ndiye kuti simupanga fill pa birthday, mupanga uh, fill pamene pali commenced on. Kenako apo pa time zone mukhoza kungosiya choncho ngati muli ochokera ku Malawi. Ngati simupangira sign up Malawi, ndiye musankha time zone ya dziko limene mukupangira create account then pa gender mubwera muzasankha ngati muli wamwamuna kapena wamkazi ngati mupanga create business account musankha malo a blankiwo then mu about ndiye kuti mmenemu mulemba china chilichonse chokhudzana ndi inuyo chimene chili cha business tiyerekeze kunena kuti kaya ndinu mphunzitsi uh, kaya ndinu electrician kaya ndinu driver chilichonse chimene chingakupangireni ndalama kaya ndi luso lanu kaya ndi chani ndiye kuti muchilemba mu about mu Mmenemumu anthu akamabwera platform pa akhoza kupanga search munthu malingana ndi chimene akupanga offer. Tiyerekeze mwalembamo kuti electrician, mwalembamo plumber, mwalembamo driver ndiye kuti munthu ngati afuna electrician kuchokera mdera ya kwawoko ndiye kuti abwera adzalemba pamene papa kunena kuti electrician ndiye kuti ibweresa ma profile onse amene ali ndi amene analembamo kuti electrician so mmenemu mulembamo zokhazo zokhudzana ndi business za inuyo mukapanga click pa profile type kapena kuti type of profile type of account ikubweretsani ma option awawa kwenikweni pamene pali guest kenako personal kenako office kenako merchant account Guest mawu amene ali mu bracket onsewo a monga local Africa international, local Africa international akutanthauza kumalo kumene munthu ukupangira create account. Guest ngati mukupanga guest account ndiye kuti mukungofuna kungobwera pa msika wathupa ndi kungoyang'anayang'ana kuti kodi chikuchitika ndi chani, kodi zikukhala bwanji. Imeneyi simafuna ma details ambiri, imafuna ma details ochepa. Kenako mukakhazikika kuti bwino bwino you want to create a personal account ndekuti mubwera pa musankha personal account. Uh, mukhozanso kupanga create office account uh, imene imakhala account ya office kaya ndi pa organization kaya ndi business kaya ndi chani kaya ndi office ya director kaya ndi office ya ya manager uh, office ina iliyonse you can come and create uh, an account ukapanga create account ya office ija ndiye kuti you have presented the office digitally pa platform pa uh, mukhozanso kupanga create merchant account ngati muli ogulitsa zinthu kuti business yanu inachoka kukhala pa personal business inasunthirapo kunena kuti mwina ndi store yapadera ndiye monga as a store Mukufuna mupange create account mukafuna kuona zitsanzo zake mukapita ku www.msikawathu com then mupita ku top menu ndikupanga click pa users mukapita pa users mukapeza ma account osiyana siyana ndiye mukhoza kukaona kuti zikusiyana bwanji komano we have guest account yonena kuti imangobwera kudzangoona kuti chochitika nchani personal account njonena kuti tsopano mufuna mumupange create personal account so here apapa tikupanga create personal account ndiye kuti personal account in brackets local ikutanthauza kuti munthu akupanga create personal account koma munthuyo ali ku malawi kuno uh, personal africa it means munthu apanga create account apanga create personal account ali ku africa kuno komano sali ku malawi muno a personal international it means munthu akupanga create personal account komano munthuyo sali ku africa kusiyana kwa malocation awawa kunabwera chifukwa chonena kuti ma stores athu amagulitsa zinthu zawo mitengo yosiyanasiyana pali zinthu zina uh, zimene sitingagulitse zimene sizingagulidwe pa mitengo yofanana kwa anthu amene ali ku malawi kwa anthu amene ali kunja kwa malawi komanso kwa anthu amene ali kunja kwa, kwa africa makamaka zinthu za anzathu aluso ngati nyimbo mafilimu ndi zina zotero mtengo omwewo simungagulitse uh, kuno ku malawi nkugulisanso kunja uh, mtengo wakunja omwewo simungagulisenso kuno ku malawi chikhala chodula kwambiri nde popanga set uh, ogulitsa zinthu zawo makamaka za digital nyimbo mafilimu ndi zina zotero ali ndi kuthekera kuti akhoza kuyika ma prices osiyanasiyana kuti nyimbo yomweyo filimu yomweyo video yomweyo amene ali ndi akaunti ya ku malawi ayigule pa mtengo wina amene ali ndi akaunti ya kunja koma ku africa konkuno ayigule pa mtengo wina kapena amene ali kunja ayigulenso pa mtengo wina kapena onse agule pa mtengo umodzi nde apa tikupanga create personal account ndiye kuti uh, ya munthu amene ali kuno ku malawi ndi kukhala personal in bracket local mukapanga click pa personal local then ma details amasintha imabwera ndi stage name stage name ngati mukupanga create personal account uh, ndipo inuyo ndi celebrity ndiye kuti dzina lanu la pa stage ndiye kuti muyika muyilemba pamenepa ngati musali celebrity you don't go by uh, stage name simugwiritsa ntchito ma stage name ndiye kuti pamenepopo mungopasiya uh, ya tiyerekeze mayina ngati Hugo, mayina ngati Piksy ndi mayina a uh, stage name so ma artists like that you just write apapa space, uh, stage name when you're creating an account you use dzina lenileni legal because this is a business site and in business we use legal and real names then mbwera pa phone number muzaika phone number yanu yonena kuti wina aliyense akapita pa page yanu akayiona phone number imeneyo why do we include ma phone number chifukwa cha chani timaikaponso ma phone number this is a business uh, uh, site yonena kuti you are offering something to sell so the easiest way yonena kuti munthu akupezeni njira yapafupi yonena kuti munthu akupezeni ndi phone number tiyerekeze ngati kujamu about mwalemba kuti you are hair dresser there's somebody around your location akufuna hair dresser so akapanga search kunena kuti hair dresser your uh, profile will show up Nde njira yapafupi yoti alumikizane nanu chani ndikungoimba foni muli bwanji ndapeza phone number yanu pa nsika wathu business network manena kuti ndinu hair dresser you continue the conversation from there so njira yapafupi yolumikizana ndi munthu uh, kunkhani zokhuza business ndi phone number so phone number imeneyi its for that purpose kuti chimene mwalemba chija kuti you are offering anthu akupezeni mosavuta kugwiritsa ntchito phone number. Ngati simukufuna kuika phone number ndiye kuti mungopasiya simpanga fill then muzaika email address. Email address it's compulsory you have to put it kuti in case be anthu afuna kupangana nanu contact then from there musankha dziko limene mupangira create account yanu. Kwa amene mupangira create account ku Malawi a dziko la mala pali list ya maiko according to alphabetical order komano malawi ali pamwamba penipeni uh, then city kapena kuti district kumene mukupangira create account yanu then you, you- you put zip code or postal code if um, ngati zip code yanu kapena postal code yanu simukuiziwa ndikuti mungolemba ma 0 4 Ah, ngati mukuidziwa ndikuti mulemba ngati simukuidziwa koma mufuna mudziwe mungopanga search pa google uh, ikubweretserani kandi ku blantyre kandi ku zomba kandi kuchani ikubweretserani then you continue you read terms and conditions then you agree to them then you click sign up

mukapanga create account ija mukapanga sign up ndiye kuti zatheka mwapanga create account ngati pangakhale vuto lake- vuto lina lilonse ndiye kuti isonyeza kuti vuto ndi chani but so far ndiye kuti taona tonse zayenda bwino account ija yapangidwa create kenako ikunena kuti validate your email kutanthauza kunena kuti system ifuna itsimikizedi kunena kuti email mwapereka ija ndiyoonadi ndiyogwira ntchito ndiyanudi email iyi ndi imene imagwiritsidwa ntchito uh, mukamapanga zinthu pa platform pa ndi pakafunika kuti mutumizidwe uthenga kaya mwagula zinthu kaya muli ndi ma orders kaya ndi chani zimene zija zimatumizidwa ku email imeneyo nde umafunika uipange validate kuti isonyezedi kuti email iyi ndiyanudi komanso ikugwira ntchito nde after creating an account mukapanga create account then mupita ku inbox ya email yanu kuti mukapange check email the system will send you ma email awiri ina yokhudza ina yokhudza subscription yanu ina yokulandirani mu imodzi mwa iyo mumakhala validation link imene mapanga click ndikupanga validate kapena kuti kutsimikiza kuti email-yodi ndi yanga ndipo ikugwira ntchito nde uh, muchitsanzo ichi uh, favor kachara uh, email imene anapanga nayo create account ndi ya uh, favor at frymail click nde kuti afunika aping- apite akapange access ma email ake ku frymail click so here akhala akupangano confirm uh, email account yake ija and uh, uh, mukayang'ana frymail dot click muipeza kuti its written there palembedwa apopo email service provided by msika wathu Uh, tikamapanga promote amapezeka anthu ena anena kuti ah, ife tilibe email address or business yathu ilibe email address so tifuna email address so timapangira provide amangotipatsa ma details awo ndiye timapangira create uh, uh, email address ndikuwapatsa kuti agwiritse ntchito so muchitsanzo ichi timagwiritsa ntchito email address yopangidwa create uh, ndi uh, yopangidwa create pa frymail click komano email address ina iliyonse imagwira komanso mukamapanga validate uh, email address yanu ndiye mukapezeka kuti ma ma emails opangidwa validate sanafike ku box kwanu kapena sipanatumizidwe uh, mukhoza kutipanga contact ndikutiuza kunena kuti ikufunika email validation komano uh, ma emails sanafike then we'll be able to assist you Ngati email ya validation link siingafike ku inbox kwanu ngati simungaipezeko mukhozaso kupanga check ku spam inbox ngati kulibeso ndekuti then you have to contact us kunena kuti uh, email address yanga ndiyi username yanga ndiyi sindikulandira uh, validation email ndekuti tidzakuthandizani ukapanga validate email ija then imaonetsa kuti your account has been validated then Mukhozano kumapitiriza kugwiritsa ntchito akaunti yanu bwinobwino pansika wathu nde mukanthawi kameneka taonetsana kuti tingapange bwanji create account pansika wathu business network nkhani yake ndithu ndi imeneyo machitidwe ake ndi amenewo ngati mungakhale ndi funso ndithu macontacts athu ali pansi kuphatikizakoso nambala ya whatsapp ndekuti tizakhala okonzeka ndi okondwera kukuthandizani mwapanga create account yanu mwamaliza then mwapanga validate zatheka then mupita pakona pamene pali kachithunzi ndikupanga click pamenepo ndikupitano pa logout mukapanga logout ndekuti mukhoza kuzapanganso login popanga login pali njira ziwiri zopangira login mutha kupanga login pogwiritsa ntchito email address yanu imene munagwiritsa ntchito popanga create account yanu ya msika wathu pambali popangira login pogwiritsa ntchito email uh, account yanu email address yanu imene munagwiritsa ntchito popanga create account yanu ya pamsika wathu mukhonzanso kupanga login pogwiritsa ntchito uh, profile user id yanu uh, account ina iliyonse ikapangidwa create imapangidwa assign automatically uh, chimene chimatchedwa kuti Profile User ID, ID ya munthu wina aliyense amene ali pamsika wathu, ID ya akaunti ina iliyonse imene ili pamsika wathu. Kuti muone ID imeneyi ndiye kuti mukapita pa peji yanu ndiye kuti mupanga click pa chithunzi chanu mwambamo uh, pa kona ya pamwambapo ku manjako mukapanga click pamenepo mupanga click view uh, my profile mukapanga click pamenepo muyang'ana muona apa alemba gender male ayi apa pofunika kusintha mmene timapanga create account muja tinalumphapo ndekuti ngati pamenepo pofunika kusintha ndekuti mungopanga click pamene alemba edit profile apo ndekuti musintha ndekuti pamenepo padzayikidwa female uh, then after gender we have uh, we have uh, birthday then from there we have profile user id so this profile user id it starts with nsi which is msika wathu NSI, uh, ndi profile user ID ya Favor Kachara ndi NSI 270 ndi nambala yake ya profile user ID ya pamsika wathu ndi imeneyo so mukhonza kupanga login ku account yanu pogwiritsa ntchito email address ndi password yanu yomweyo kapena apo poyika email address paja mukhonza kuyikapo user id yokhayi just write nsi

apano tikupanga login pogwiritsa ntchito user id tika user id ija NSI 270 then password will log in just as it would be if you would have used uh, email address mmenemu ndi mmene mungapangire create account pa msika wathu business network pa msika wathu dot com komanso mungapange login bwanji ku account yanu tikatere ndiye kuti kupanga create account kupanga login log out ndiye kuti zatheka tione no kuti tingagule bwanji credit pa msika wathu business network credit imeneyi uh, ili ngati virtual kwacha imene timagwiritsa ntchito pa msika wathu kulipirira china chilichonse chimene chingafunike kulipira kaya mukugula chinthu kaya mupanga upgrade subscription kaya mufuna profile yanu ikhale featured kaya mufuna products yanu kaya store yanu ikhale featured chilichonse chofunika kulipira mumalipira kugwiritsa ntchito credit ndiye tione no kuti kodi credit tingagule bwanji and credit imeneyi it's equivalent to kwacha 200 credit is the same as 200 kwacha Uh, ah, 500 credits the same as 500 kwacha so msika wathu wa digital umagwiritsa ntchito currency ya kwacha nevertheless wina aliyense amene ali kunja angathe kugula chifukwa angogula credit yo then agwiritsa ntchito komanso credit yo mukhoza kutumizira wina aliyense amene ali pa platform pa akhoza kugwiritsa ntchito chimodzimodzi and kutumizana credit uh, kwa user wina aliyense amene ali pa platform pa kaya ali kuti kaya ali kuti uh, ndi kwa ulere nde tiyeni tione kuti tingagule bwanji credit and muchitsanzo ichi uh, tigwiritsa ntchito airtel money kuti tingagule bwanji credit pogwiritsa ntchito airtel money pali ma package osiyanasiyana akuyambira 200 500 1000 mpaka kumakwera uko ndiye mukangopanga kuti buy credit mumafikira pa 200 mukuyenera kuti mupange scroll kumapita ku left kuti muone ma package ena mukafika package imene mukufunayo mupanga pay now kuti mugule package imeneyo ikafika apa ndiye kuti musankha airtel money then muyika phone number yanu ya airtel money mukayika phone number yanu ya airtel money um, muzingoyang'anabe pa screen po mpakana kabwera ka message eya kamene kakunena kuti muyike um, pin yanu ya airtel money mukayika pin yanu ya airtel money then mupitiriza uko muona kuti kenako zatheka credit ija mwagula apano mukhoza kuona kuti zatheka tinalibe credit tinali ndi zero apa tagula credit yokwana 1000 So ma credit amene amangotchulidwa kuti ma credit ya pansika wathu kapena kuti nsika wathu credits ndiye kuti mene mwagulano credit iyo mukhozano kulipirira china chilichonse ndipo mu chitsanzo ichi uh, tipita tikagule nyimbo za Hilco ndiye apa ndifuna tiwoneno kuti tapanga top up credit tingaguleno bwanji zinthu ngati nyimbo magulidwe a nyimbo mu store ina iliyonse ndi ofanana magulidwe a mmene tikugulira mmene tagulira nyimbo ndi ofanana china chilichonse kaya ndi sapato kaya ndi foni kaya ndi china chilichonse chimene chili chingapezeke mu store ina iliyonse ya pansika wathu magulidwe ake ndi ofanana zilibe kanthu kuti iyi ndi nyimbo iyi ndi filimu iyi ndi chani ayi kachitidwe kake ndi kofanana ndiye pamenepo tipita pa top menu then tikapanga click stores kuti tipite kumbali ya ma stores Tikapita kumene kuja ikatsegula ndipo ikakatsegula ikapereka ma categories a zinthu zimene zili pa msika wathu then ikayamba kupereka ma products amene ali a latest monga mmene ikuonekeramo kuti zinthu zimene zili a latest nthawi imene timapanga video ndi kuti inali nyimbo ya zaukozo ya Gibo Pearson ya kumatsika m'musimo. ndiye tikatero tifunika tipite ku store imene tikufunayo Ah, ya normal yopangira zinthu ndiye kuti unayenera kuti udziwe kuti ndifuna ndigule chani o ndifuna ndigule chakuti chakuti like mchitsanzo ichi tifuna tigule nyimbo za Hilco ndiye kuti tikuyenera kuti tipite ku store ya Hilco ka search store ya Hilco kuti tipite ku store ya Hilco Funika tipite ku store ya Hilco ndiye kuti you click on search then you write Hilco. Talemba Hilco chifukwa choti store ya Hilco anailemba kuti Hilco Malawi kapena imatchedwa kuti Hilco. Ndiye kuti kungopanga search Hilco. Tikanakhala tikufuna oyimba wina kaya Mlaka Maliro kaya JJC ndiye kuti tinakalemba uh, JJC kapena Mlaka Maliro kapena James Phiri. then tikanapita ku store yakeyo koma mchitsanzo ichi tikupita ku store ya hilco nde kuti tilemba hilco then ibweretsa store ya hilco then ibweretsa store ya hilco monga mmene yabweretseramu nde iyi ndi store ya hilco kuyambira nyimbo za latest zimene zapangidwa upload kumene kumatsika musimu kupita ku nyimbo zakale nde mchitsanzo chimenechi tigula nyimbo yomvera imodzi komanso tigula nyimbo yowonera imodzi mukafuna kugula nyimbo ndi kuti mukafika pa nyimbo paja kuti a nyimbo yake ndi ngati Hilco wakuba mukafuna kuti a nyimbo yake imene mupanga click pamene palemba kuti add to cart mukapanga add to cart ndi kuti itenga nyimbo ija ikasiya muka basket pamwamba pa pa kapena kuti pa top menu ndiye kuti mukamafuna kugula nyimbo zingapo china chilichonse chimene mufuna kugula mu store iyi ndiye kuti muzingopanga click add to cart add to cart add to cart zimenezi ndi zina mwa nyimbo zimene zili mu store ya Hilco mukapanga panga add to cart monga apa tapanga add to cart nyimbo ziwiri kuonano ka basket kaja pamwamba paja kabasiketi ngati ka koyendetsa kaja kakuonetsa kuti kanamba ka two kuti tapanga mu add zinthu ziwiri mukapangapanga add kuti no a basi ndifunano ndikalipire then mukapanga click paka basket paja mukapanga click paka basket paja ikuonetsani zinthu zimene mwasankha zimene mwayika basket muja ndiye muonano kuti ndasankha chakuti ngati apa tasankha nyimbo ya Hilco wakuba MP4 kapena kuti video komanso tasankha nyimbo ya Hugo Wakuba uh, MP3 kapena kuti uh, yo yomvera ngati tikugwirizana nazo ndi kuti zikhala choncho ngati sitikugwirizana nazo ndi kuti tipanga remove ndi kuti chinthu chimenecho tichotsa m'basket muja sitichigula nawo kapena kuti sitichilipira nawo ndi apano taona kuti ah ndi momwemu tifuna tigule nyimbo ya Hugo yoonera komanso nyimbo ya Hugo uh, yomvera then tipitilira kulipira. Apa tipanga proceed checkout. Ukapanga proceed checkout ukakhala kuti account yako waipanga create kumene, ukapanga checkout imabwera pa billing information pamene umalemba address yako kumene umalandirako uh, makalata nde mulemba address yanu pamene pa mulemba uh, first name last name kampani, ngati muli ku kampani ina yake, ngati palibe ndi kuti musiya uh, kenako email address uh, kenako umatsika m'musimu ngati mulibe uh, uh, address iliyonse kumene mumalandirako makalata mukhoza kungolemba address yakufupi kwa kwakufupi post office yanu post office imene muli nayo pafupi kaya ndi limbe post office kaya ndi mzuzu post office kaya ndi blantyre kaya ndi mangochi post office ndiye kuti mulemba address imeneyo pa, pa mu billing information ino ndiye kuti apo mulemba first name then mulemba last name then mulemba email address yanu then mulemba phone number then mulemba address address ngati ilipo ndiye kuti mulemba PO box yakuti yakuti ngati mulibe mulemba post office imene pafupi let's say limbe post office blantyre post office mangochi post office mzuzu post office Postal code ngati mukuyidziwa mulemba ngati simukuyidziwa mulemba ma zero four then apa mulemba city yanu kumene muli kapena mulemba district kumene muli nde apapa information imene address yaperekedwa apayi uh, for billing information ndi yomweyonso imene idzigwiritsidwa ntchito for uh, for shipping information as a shipping information kapena kuti as a shipping address ndiye kuti Mukakhala kuti mwagula chinthu chogwirika, eh, kaya ndi chinthu cha electronic, kaya ndi phone, kaya ndi chani, kaya ndi chani, chifukwa ma stores athu wina aliyense akhoza kubwera kudzagulisapo chinthu chake, kaya ndi laptop, kaya ndi chani china chilichonse. Nde mwagula chinthu chija ndi chogwirika ndi manja, munthu uja afunika kuti akutumizireni. Nde akamatumiza, amatumiza ku address iyi. Ichichi nchonena kuti umapanga fill kamodzi, ukamapanga. kupanga create account kumene then wapanga login then wakagula chinthu kuma stores kuja if it is the first time ngati ili nthawi yoyamba ndiye umapanga fill uh, address ija ukapanga fill pamenepo imasungika komweko nthawi zonse umazayipeza kumeneko pokhapokha ngati ufuna kusintha ndiye umasintha nde ukakhala kuti wagula chinthu chogwirika Mwini wake wa store uja amalandira notification kuti wakuti wakuti pa dzina lake lakuti lakuti phone number yake yakuti yakuti wagula chinthu chakuti chakuti ndiye kuti amadziwa kunena kuti chinthu chija akuyenera kuti achipange prepare kenako akutumizireni ndiye kuti atumiza ku post office imene muli nayo pafupi ngati simukufuna kuti atumize post office imene muli nayo pafupi ndiye kuti mupangana communicate ndi ntchito ya address imeneyo nde taika address imeneyo then tibwera apa kuti njira yolipirira tisankha credit chifukwa chonena kuti we are using credit tugwiritsa ntchito credit ija imene tagula ija ndisankha credit then tipitirira apa zatheka talipira chinthu chija zatheka ndi kuti credit ija ichotsera ipita ku account ya mwini wake uja apapa ndi kuti timagula nyimbo za Hilco ndi kuti zichotsera ndalama ija ichotsera ma credit aja apita ku account ya Hilco komano ku store yake ya Hilco. Uh, monga ogulitsa zinthu ali ndi mbali yawo imene nawonso amapangira check ndi kuti akaona kumene kujako mmene agulitsira koma ife apapa ndi kuti talipira zatheka kwatsala nkunena kuti ino nyimbo ija yomvera ija ndi yoonera ija tiyipezeno Nde apa pali njira zingapo zimene no nyimbo tagula zija tingazipezere. Uh, apa tipanga click go to orders, tikapanga click go to my orders, go to orders ndi kuti itibweretsera ma orders athu amene tapanga kuyambira ya latest imakhala pamwamba. Tikapanga go to orders ndi kuti mukaona mwambamo palembedwa my orders, my files, my favorite products then more. Nde tikatero tipita pa my files. Tikapanga click my files Tionano kuti nyimbo zija zabwera tikhozano kupanga download. Apano nyimbo zija zimenezi zili kumbali ino ya ma files athu. Ndiye kuti apapa tikhoza kupanga download, tikhoza kupanga download wakuba yomvera, tikhoza kupanga kanso download nyimbo ya Hugo wakuba uh, yoonera. ndiye kuti zizi zikhala chonchi or mukapanga logout kudzapanganso login mudzazipeza kuti zili chonchi chifukwa munagula kale mmene zimakhalira kuchokera no apo mukhozano mwapanga download nyimbo zanuzo apa zapanga download zamaliza ndiye tatiyeni tizisewere tione kuti

Hello, beautiful lady. How are you, my lady? You're looking sexy.
ndithu zikuoneka kuti zatheka talipira tagula tapanga download tazimvera zikuoneka kuti zili bwinobwino mp3 yo ikumveka bwinobwino videonso ikuoneka bwinobwino zikuoneka kuti zonse zili bwinobwino ndiye kuti pamenepa zatheka tagula nyimbo talipira tapanga download zatheka basi nyimbo ili mfoni kapena mtablet kapena mu pc ndiye tagula nyimbo taonanso kuti nyimbo ili bwinobwino palibe vuto lina lililonse ya chinthu chimene tagulacho chili bwino mafunikano upitenso ku store komwe kuja upite ku maorders ako ndiye kuti tipita pa top menu tikapita pa top menu tipita ku stores tikapita ku stores tipita pamene alemba kuti my buyer dashboard my buyer dashboard tikapita kumeneko then tikapita kuma orders tipita pa order ija pali nyimbo ziwiri zimene tagula zija za Hugo yomvera ndi yoonera tikapita pa maorders pa ndiye kuti ah, ah, chinthu chija tinagula komanso tapanga download tachimvera taona kuti chili bwino ndiye tibwerano tidzapanga click pa confirm recipient Ah, tikagula chinthu china chilichonse pa online store ina iliyonse imene ili pa msika wathu payment kapena kuti ma credits aja amachoka ku account yathu amapita ku account ya amene wagulitsa uja komano amapita ngati pending balance kapena kuti chinthu choti chachitika koma sichinafike kwenikweni sichinafikitsitse ukagula chinthu chija pa online store ina iliyonse ya msika wathu uh, system kapena kuti application kapena kuti msika wathu umapanga kaye hold ndalama ija koma imaonetsa mu store ya amene wagulitsa uja Nde imakhala ngati imapanga hold kufikana kuti inu amene mwagula chinthu chinthu chija muchilandile mukachilandila muchione kuti chili bwinobwino ngati chili bwinobwino muvomeleze kuti aa chinthu ndachilandila chili bwinobwino then the system imapanga proceed payment ija imapitano kwa mwini wake uja amene wagulitsa uja imachoka ku pending balance ndikupita ku balance yeniyeni yonena uno kuti akhoza kugwiritsa ntchito kapena kuti akhoza kupanga withdraw. nde kaya mwagula chinthu china chonse kaya ndi nyimbo kaya ndi filimu kaya ndi chani china chilichonse kaya ndi foni kaya ndi chani a payment ija imagwiridwa ndi system mwini wake uja amangoona kuti wakuti wagula chakuti wakuti wagula chakuti koma ndalama imakhala ili kuti sangaitenge sangaigwiritse ntchito mpakana inuyo mulandire chinthu chanu chija muchione kuti chili bwinobwino then mumabwera kuzapanga confirm receipt Ngati chinthu chija chili ndi vuto pakufunika kuti mubwezeredwe ndalama yanu, ndiye kuti zikhoza kutheka ndalama yanu ija kukubwezerani chifukwa imakhala kuti munthu uja sanaitenge, sanaigwiritse ntchito, wangoona chabe kuti zatheka kuti inuyo mwalipira. Ndiye chinthu china chilichonse chimene mungagule pamsika wathu, kaya ndi cha digital, kaya ndi chogwirika, kaya ndi chani, mukachilandira, mukachipanga download ndikuona kuti chili bwinobwino, chilibe vuto lina lililonse, apa ndikutanthauzatu kunena kuti osati kuti mwagula nyimbo ndiye mukuona kuti nyimboyi ndiyosabhebha ndiyosatani ayi sindikamba zobhebha kapena kusabhebha zokoma kapena kusakoma koma ngati ili ndi vuto tiyerekeze kuti mwagula nyimbo then nyimbo ija ikupezeka kuti ikujamajama ikukhala ngati ili ndi mascratch ikupezeka kuti ikumveka then yadzaduka chani tikutanthauza zinthu ngati zimene zija kuti chinthu chapangidwa uploadicho uh, chikugulitsidwacho sichoyenera sichili mu quality yoyenerera ndiye kuti you can claim chifukwa choti mwagula chinthu chosalongosoka and popanga claim you claim kwa mwini wake uja ndiye chinthu chija mwachigula mwachilandira mwachiona then mukuona kuti pali vuto musanabwere kuzapanga click apapa pamene palemba kuti request to refund Muyambe kaye mwalumikizana ndi mwini wake uja kugwiritsa ntchito kaya pafoni kaya mameseji pa platform pomwepa muone kuti muthandizana motani chifukwa nthawi zina munthu akhoza kupanga upload file yake imene ili yosalongosokayi nde then mpezeka kuti mwagula mwapanga download ikupezeka kuti ili ndi vuto nde musangothamangira kupanga request uh, refund Muyenera kuti mumfotokozere, Ndagula nyimbo yanu iyi mwakuti mwakuti, ndagula filimu yanu, ndagula chakuti chakuti chakuti. Nde fayilo yake ikuoneka kuti ndi yosalongosoka. Zinachitikapo ena anaika nyimbo komano anthu amapanga download kumvetsera komano kuti sikumveka nyimbo ija. So mumuuza mwini wake uja then iye uja ngati ili fayilo ndiye kuti aipanganso upload ina. Akapanga upload then akuuzani. Akakuuzani ndiye kuti mungopitanso ku my files kuja ndikukapanga download ndiye kuti mukapanga download yanyuwani ija. So ah, mwakumana ndi vuto lina lililonse pa chinthu chimene mwagula kaya cha digital kaya cha chani, muyambe kaye mwalumikizana ndi mwini wake. Mukalumikizana ndi mwini wake nga ah, ngati solution ikhale yonena kuti refund ndiye kuti mudzabwera apa mudzapanga click refund. ndiye kuti iye uja alandira notification yonena kuti akufuna refund Akafu- alandira notification then notification ija ayipanga proceed kwa ife uh, ansika wathu then ifeyo refund ija tipanga process ndiye kuti mulandiranso ma credits anu aja then ionetsa kuti refund successful Yaa komano kuti zonse zili bwino bwino mwagula chinthu chija chili bwino mukuyenera kuti mubwere apa mudzapange confirm recipient mukapanda kupanga confirm recipient um, ndalama ija imapita straight ku account ya munthu uja komano imatenga nthawi yaitali like 60 days kuti ibwere komanso chinthu chimene mwagula ngati mukuchiona kuti sichili bwino ka ikangodutsa 60 days musanapange claim ndiye kuti ndalama ija imapita automatic kwa uja ogula uja ndiye kaya mwagula chinthu chofunika kutumiziridwa kutani kutani ngati pali mavuto make sure uh, muonetsetse kuti um, mavutowo mwaonetsetsa isanapite 60 days osati kungozisiya so mukagula chinthu mukuyenera mubwere ku order yomweyi muzapange confirm recipient kuti munthu uja wagulitsa uja alandire ndalama yake apa ndikuti zatheka tapanga confirm tika nyimbo zimene mwagula zija mukhoza kuzipeza popita ku ma stores then ku ma stores mupita ku my buyer dashboard then mupita ku my files mukazipeza mukapanga download kapena apo mukhoza kupita ku store ya amene mwagula nyimbo zake uja kupita ku nyimbo zomwe zija zimene mwagula zija tiyerekeze apa ndinagula nyimbo ziwiri za hugo ndiye kuti mupita ku stores then mukapita ku stores mukapanga click pamenenso palembedwa kuti stores kuti mupite ku ma stores okhaokha mukapita ku ma stores kuja mukapanga search store ya hugo mukapita ku store ya hugo kuja nyimbo zimene mwagula zija sizimalembanso kuti add to cart imalembano kuti download so si zimatheka kuti nyimbo mwagula kale then idzionetsanso ngati kuti simunagule kuti mugule ayi so Phunzitsana kunena kuti tingapange bwanji create account, nkhani yake ndi imeneyo tingapange tingagule bwanji ma credits komanso tingapange bwanji download uh, tingagule bwanji nyimbo ndi kupanga download zinthu zimene tagula zija nkhani yake ndi imeneyo mukhoza kugulitsa zinthu zanu komanso mungathe kugula ngati muli ndi mafunso ena aliwonse uh, namba yathu ya whatsapp ili pa platform pomwepa uh, pansi pa page ina iliyonse olongopanga click kachithunzi ka whatsapp uko ndikuti mufika ku whatsapp customer care yathu, support yathu. Ndiye tidzakhala okondwa kukuthandizani pa vuto lina lililonse limene mungakumane nalo komanso funso lina lililonse limene mungakhale nalo. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi yanu.